Masalimo chapter number 20 verse yake ndi ya nambala 2 namba 3 baibulo likulankhula mawu akunena kuti mulungu wa yakobo akunyamule iwe nakufikitsa pamwamba pamene dziko lapansi silinakakufikitse verse namba 2 ikunena kuti ndipo yehova akumbukire zopereka zako nalandiranso nsembe yako tamvetserani

nalandiranso nsembe zako. Tamvetserani, ndimafuna ndilankhule ndi wina wake, ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kunena kuti pamene tafika mmwezi uno, mmwezi wa nambala 8, mmwezi wa August, tamaliza mmwezi wa July kulowa mmwezi wa August, lero ndi pa 1 August 2026. Mmene ndili pamwamba pa phiri lino ndikulankhula mawu, ndikukumbutsani komanso ndikupemphererani kunena kuti Yehova Akumbukire zopereka zanu zina zilizonse zimene mwakhala mukupereka ku ntchito yake m'mwezi umene wangothawu. Ndipo Yehova Mulungu wa Isiraeli akunyamuleni nakufikitseni pamwamba pamene dziko lapansi silinakwanitsa kukufikitsani, pamene dziko lapansi silingakwanitse kukufikitsani. Mmene ndili pamwamba pa phiri lino, tamvetserani, m'mwezi umenewu, mwezi wa August, zitseko zimene zidatsekeka, zitseko za zachuma, zitseko za machiritso ziyambenso kutsekuka mu Dzina lamphamvu la Yesu Khristu. Ndikupemphererani kwina kulikonse kumene muli, mmwezi umenewu, mwezi wa August, musayende nokha, muyende ndi Yehova, mutenge Yehova akutsogolereni. Mutenge moyo wa pemphero chikhale chida chanu. Mamuna, munthu wina aliyense, oyenda wopanda pemphero amene amangokhala ngati mphepo imene imangofika niwuluza china chilichonse chimene chapezeka pamalopo. Tamvetserani, m'mwezi umenewu, mwezi wa August, ndikunenera mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, za chuma zanu zimene zidatsekeka, moyo wa pemphero umene udayima, china chilichonse, bizinezi, ntchito zimene zidatsekeka, Chitseko chimenecho lero chikutsekuka mu Dzina lamphamvu la Yesu Khristu. Chikutsekuka, mu Dzina lamphamvu la Yesu Khristu. Mmwezi umenewu, mwezi wa August, china chirichonse chimene chidawonongeka pa nyengo yanu, ndikupemphera mu Dzina lodabwitsa lamphamvu la Yesu Khristu, mmene ndiri pamwamba pa phiri lino, Mulungu akukumbukireni, Mulungu akunyamuleni, Mulungu akukwezeni, akumbukire zopereka zanu, zimene mwakhala mukupereka ku nyumba Yake, zimene mwakhala mukupereka kwa azitumiki Ake. zimene mwakhala mukupereka angakhale kwa anthu osaukitsitsa. Mulungu akukumbukireni, Masalimo chapter number 20 verse yake ndi ya number 2 mpaka na number 3 Baibulo likulankhula mawu kunena kuti Mulungu wa Yakobo akunyamule iwe nakufikitsa mulingo wina wa moyo ndipo akumbukire zopereka zako ndipo alandirenso nsembe yako. Ndikupemphera mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu kwina kulikonse kumene muli, mmene ndili pamwamba pa phiri lino, Mulungu akukumbukireni okondedwa pa china chilichonse chimene chachitika. Mulungu akukumbukileni pa ntchito ina iliyonse imene mwagwira pamaso pake. Mulungu akukumbukileni ngati simudapereke pamaso pano akumbukile chifukwa cha kudzipereka kumene mwakhala mukugwada ndi kumapemphera kudalira iyeyo Yehova Mulungu wa moyo. Mulungu akukumbukileni m'mwezi umenewu mwezi wa August. Musayende nokha muyende ndi Yehova. Mulungu akutsogolereni mwezi wa August. China chilichonse chimene chinali chotsekeka chikutsekuka mu Dzina lamphamvu la Yesu Khristu, mwezi umenewu. Nyengo zina zirizonse zimene zinali zolimba, kuyambira lero, tsapano, lero pa 1, mmwezi wa August, Mulungu akuyendereni, azifewetse, aphwasule china chirichonse chimene chinali cholimba pa moyo wanu, mu Dzina la Yesu Khristu waku Nazareti. Munali ndi ine, Chikondi Fyson, pano pamwamba pa phiri. Pangani follow page imeneyi, kuti tidzitsitsimuka limodzi. Ambuye akudalitseni. Amen.